A ora de sas oto custu manzanu in Nùgoro dae s'ùrtimu pianu de su palatu de sos impiegados in dennantis de sa crèsia de sas Gràssias essiat fumu nigheddu e framas a si nd'abbizare sa zente chi fit colende in su caminu e chi at dadu s'allarme. Sos pompieris de su cumandu provinciale sun arribbados deretu, an aberguadu chi in intro non b'esseret s'incuilina de s'apartamentu, una pensionada, e ch'an istutadu su focu. Pro arribbare a s'apartamentu an impreadu un'autoscala e pro domare sas framas b'an postu duas oras. A pustis ant postu in securesa s'istrutura e compudadu chi sas framas no aeren fatu dannu istruturale a su palatu. Fortzis b'at carch'ispera pro sos ex dipendentes de Idea Motore. Sos machinàrios de s'azienda los at comporados a s'incantu sa Nidec chi che cheret tramudare sa produtzione a Romania. Custu manzanu in Nùgoro in s'istùdiu de su curadore fallimentare est istadu bandidu a s'incantu fintzas a su capannone de Pradu chi l'at comporadu sa Motor Appliance de Asti, chi at fatu un'oferta de prus de seschenta miza euro, prus arta de sa chi at fatu sa Lombarda Costruzioni de Tàtari. Sa base de asta fit de trechentos chimbanta miza euro. S'azienda piemontesa aiat chircadu de comporare peri sos machinàrios, Como chi sas proceduras fallimentares chi sun acabadas, pro sos dipendentes bi podet èssere un'oportunidade ca s'azienda chi at comporadu su capannone traballat in sa fabricatzione de motores, generadores e trasformadores elètricos. Sa maggioràntzia chi guvernat in Nùgoro chin d-una nota intervenit in sa chistione de sa biblioteca Satta, commissariada dae medas annos, e pedit a sa commissària Vannina Mulas de si dimìtere. In custos deche meses de mandadu sa maggiorantzia nostra at traballau pro torrare a pònnere in motu sa màchina amministrativa. Sos resurtados cumintzan a si bìdere siat chin sa minimada de sas tassas siat chin una relata fitiana e costante chin sos tzitadinos. No amus pensadu a pigare sos postos de podere, comente costumabat a fàghere una tzerta polìtica in tzitade. Oramai totus si nde sun abizados chi cussu tempus non b'est prus, Totus francu sa commissària istraordinària de su Cussòrtziu pro sa pùblica letura Bustianu Satta. Segundu sa maggioràntzia, su commissàriu, in custos chimb-annos, no at traballau mancu pro s'ùnica cosa chi depiat fàghere, torrare a nobu sos òrganos sociales e dare una prospetiva moderna, contemporànea e annoadora a sa biblioteca. Antzis, no at mutiu nudda mancu cando su legisladore regionale s'est intromìtiu pro chircare de che bocare su Comune de Nùgoro dae sa vida de sas istitutziones culturales suas. In custos meses, si leghet in su documentu, amus isetadu de badas chi su Cummissàriu s'esseret resu contu de s'atividade sua pro torrare su mandadu a sos amministradores novos, si no àteru pro aberguare si godit galu de sa fidùtzia issoro. E imbetzes nudda, concruit su documentu de sa maggioràntzia, cunstrighende sos grupos nostros a render pùblicu custu atu de isfidùcia e, torrande li gràssias pro sa disponibilidade, a isetare una ritirada dignitosa. Pro narrer chi nono a sos test Invalsi, prevìdios oje pro sos istudentes de sas iscolas superiores, sos Cobas ant fattu un'isciòpero generale e ant postu fintzas banchitos pro collire firmas pro sos referendum sociales, de sos cales bator previdin s'abrogatzione de bator normas de sa leze chentesette chi pertocant s'iscola. Unu banchitu l'ant postu in dennantis de sa Crèsia de sas Gràssias.